Don kibaru an ko don kibaru ye jɛmukan kɛrɛnkɛrɛnnen ye min ni a bɛ aw ka kunnafoni gafew kalannen de kofɔ aw ye arajo royal fm kunkan fɛ k'a daminɛ ntɛnɛn fo juma don kibaru ka aw ka kunnafoni sɛbɛnw olu kɔnɔ kuma k'o walawala aw ye bamanankan gɛnin na o kɛlen bɛ bɛnkɛ badara saja fɛ laurent jacques kulubali don kibaru bozodenw ta ye mɔnnikɛjɔ ye bamanankan ye bamanandenw ta ye don kibaru k'a daminɛ nɛgɛ kaɲɛ tan ani wolonwula ka taa bila nɛgɛ kaɲɛ tan ni seegin na arajo royal fm kunkan fɛ bɛnkɛ badara saja nin ye don kibaru kɛnɛ cogogolen kunnafoni gafew ye mun de fɔ bi e kɛ pewu kunnafoni gafew ye min fɔ ka nɛn don o la k'o walawala e ye bamanankan gɛnin na kosɛbɛ e ka se k'o faamuya k'i to i sigiyɔrɔ ka sɔrɔ i ma tɔɔrɔ n'i ma kɔrɔtɔ dɛ bɛn ka fɔ ka sɔrɔ i sɔgɔlen de don arajo royal fm na ale de i n'a fɔ minnu sɔ min ka diya i ko i ba baf ne dɛ fiɲɛ tuguda kɛmɛ ani wɔɔrɔ tomi murumuru duuru fiɲɛ surun nɔɔrɔma fiɲɛ duman wa fiɲɛ goman Mali marayɔrɔ sabanan kɛnɛdugu sikaso jamana duman wa jamana goman oumar dia i ka sɔrɔ kuncɛ ma ka da bɔ ka ɲɛsin sotelma malitel ma i soma ye oumar dia ye wa gouvernorat gudɔrɔnba da la rond-point mamelon kɛrɛfɛ i bɛnkɛ ye gouverneur ye wa an ka ci sira mugan ni kelen bi wolonwula ni wɔɔrɔ mugan ni saba fu ani wɔɔrɔ nafa t'o la nafa tɛ ci sira la nafa bɛ ci sira min na o fɔ n ye n k'o mɛn nafa bɛ ci sira bɛɛ la ayi ci sira foyi tɛ yen nafa tɛ min na ne yɛrɛ bolo nafa bɛ ci sira kelen pe de la o ye jumɛn ye ci fila kɛ nafa bɛ ci fila de la ci fila bisimila nafa bɛ ci fila min na dɔ ye Ala subhanahu wa taala y'an ka kira sanuman in seyidina mamadu ya rasulullah salallahu alayhi taslima ale ci ni ci sira min ye nafa o ɲɔgɔnna nafa tɛ yen ala kira mamadu ki ayiwa ki ka dudenw bɛɛ a bɛɛ lajɛlen n den dɔw bɔra yen n' ayi nafa bɛ ci sira kelen pe de la o de ye ci sira jumɛn ye tuguni ne bɛnkɛ e bɛnkɛ o fɔ n ye kɛ n k'o dɔn kɛ yaasa n ka se k'o ci sira o caman ɲɛɲini k'o ɲɛ sɔrɔ i yɛrɛ ye wa i bɛnkɛ ye ne t'a dɔn fɛn min don ne bɛ se k'o ɲɛɲini bɛnkɛ ye cogo di n b'a ɲɛɲini n yɛrɛ de ye fɔlɔ n'i y'a ye bɛnkɛ bɛ se ka dɔ sɔrɔ o fana kɔfɛ n b'o kɛ bɛnkɛ ci sira nafama don i b'o ɲɛsin i yɛrɛ Aa ni ci sera na n'a nafa ka bon n'a tɛ de kɔni se ne bɛnkɛ ma ne b'a ɲɛsin bɛnkɛ ma o a bɛ n fari foni de bɛnkɛ y'a fɔ ka na n b'o caman ɲɛsin ma hali ni ye ɲɛ don kibaru kɛra ka bi wula in na ale de ale de fari foni ale de fari foni n tɛ ko ɲɔgɔn ma sɛ la ja tɛ kɔrɔ kule ma koyi e kule kunun sɛ e kule min kɛ kunun e ka kulela dege ta dɛ den fɛn min ye ne bila kunun kule ɲɔgɔn na ala ka fɛn bila na tuguni o cɛ ne yɛrɛ busantigi de bɛ fa de bɛ na bɛn n'i y'a kɛ ten ne b'i lakule sisan o tɛ tiɲɛ bɛn ka pan ne tɛ n ka pan se k'i lakule sisan sisan n'i pan i bɛ to sanfɛ n'i ma se ka n kule ni ne ma se k'i lakule ah. mm, d'accord bon bɛnkɛ i ni wula fɔlɔ n ka i fo fɔlɔ parce que ci ye juru ye quoi foli ye laada ye a laminɛbaliya o de bɛ gɛlɛya ko fɔ foliɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ ci ye juru ye juru gɛlɛnba voilà ni maa y'i ci awɔ ɛɛ wari min bɛ yen n'a wari fana ka bon ni mali wari ye dɔɔnin yarɔ o dɔ ye euro ye an balimakɛ dɔ de bɛ a bɛ e fɔ a ko o dun k'i ye fa ko fa yɛlɛcogo bɛ ko fatan kɛ sadi ko teli a diyara ale kun fɛ ko mɛ k'ale ma deli ka ni fatan b bɛ kucogo la ni fa mana b bɛ kucogo min na k'ale ma deli ko o mɛn i bolo ko mais ko ni i kɔni ye nin dɔ kɔni kɛ aa bɛnkɛ k'a fɔ ko ale bɛna orange money caman ci i ma dɛ ne ko e ayi n ko bɛnkɛ ye orange money ko dabila jɔn fi ee e dɔn ka sa dɛ ne e ka wolosɛbɛn yɛrɛ bɔ ka du kari la ayi i jɔ sa yafa n ma bɛnkɛ yafa n ma Bɛnkɛ sabali ya ya ya e ayi ya bi Makan ya bi Makan ya bi ya bi ya bi voilà Abudulayi Suyadu Tarawele Mama Dako kana n ka wolosɛbɛn di yan sa n b'a fara aa kana n ka wolosɛbɛn fara astafurulayi un un un un kee denfu bon ne ko k'i ka orange ko i ka orange money ko kɔni n ko o o dɔgɔyara mais a n'a banna o tɛ kelen ye o mais n'i b'a fɛ jɔn y'a f'i ye k'a dɔgɔyara bi de ka jugu bɛɛ yɛrɛ t'a to mɔgɔ ka kuma quoi tɛ taa di ma o dimi min tun bɛ ne kan kunun ni waati in na ala ka aw a dimi kunun dimi ala k'a falen bi orange money caman na ala yɛrɛ b'an ŋaniya dɔn ala y'i t'o la fana ka san fin k'o kululi daminɛ k'o kɛ sanko ye ka bɛn dugu wɔɔrɔ ma aa kabako don bɛnkɛ ala ka nɔgɔya kɛ kunta dimi min b'i la ka kule ala ka o falen orange money orange money ka nin cɛ ye dɛ fɔ mɛ ye se foto ta k'a ci i ma i y'a ye n y'a ye bɛnkɛ walayi ne yɛrɛ dabali banna ko filɛ y' wula in na baara in kanu de don e ma ne ye wele ko n ko fo lɛndi sa lamɛnbaa dɔw bɛ ka an ka degun kɛ ko fu de ye bɛn Maaw tɛ kelen ye puis bɛɛ tɛ se ka bɔ ko mamada dɔ ma fara dɔ kan tugun wa sotigi ma lɛtiri ci an ma bi wa ko waa duuru farala immeuble so bɛɛ luwanse wari kan n y'a jira i la wa n m'a jira i la aa o tuma a b'a sɛbɛn la wa ɲɛ b'a sɛbɛn la c'est-à-dire ko dɔw ta tun ka ca dɔw ta ka dɔgɔ k'u b'a bɛɛ kɛ kundama kelen ye k'a bɛɛ appartement sugu kelen ye a ka jate minɛ arajoso fana n'a tɔw tɛ kelen de ye bɛnkɛ bankiw ni arajoso ne olu ka location an b'ale foli min kɛ don o don an fana b' facture ca dɛ an b'a fo don o don warijɛ ka sɔrɔ ku cɛ ma an b'a ka notaire fo don o don warijɛ ka sɔrɔ ku cɛ ma notaire an b'a fɔ ka amadu tarawele wɛrɛ fo ye n bɛ kuma fɛ n bɛ taa kuma fɛ nka mamada dɛ c'est-à-dire Ee hali ni bubagabɔla fo o tɛ fɛn bɔ sɛden tɛ fɛn bɔ sɛ labɛn tan ni duuru in kama siga t'o la o ye tiɲɛ bubagabɔla foli nka ne dalen b'a la tigitigitigi kalo o kalo waa tan duuru mamada a bilayi n tɛ kali nkalon kan dɛ walayi an kanubaa n'an lamɛnbaa tɛ dɛsɛ o la ayi e kalo la a kɛli de ye baara ye tɛ groupe dɔw bɛ maa kɛmɛ naani ni kɔ groupe dɔw bɛ maa kɛmɛ ni kɔ groupe dɔw bɛ o fara yɛrɛ deux cent cinquante-six personnes ya mais n'a y'a kɛ ɲɔgɔn lajɛ ye a tɛ faamu wa n'i m'a kɛ e ye karisa b'a kɛ o de b'an sɛgɛn kuwa n ko filɛ nin mais nin tɛ tulonlankɛ kuma ye dɛ e b'o dɔn i ni ala de bɛ ne n'i cɛ la i b'o dɔn ne ka hami ye arajo in ko ye siga t'o la, awɔ, siga t'o la, ne bɛ arajo fraisw sara n yɛrɛ ka so frais ɲɛ, unhun, Ala b'o dɔn, unhun, n'o ye tiɲɛ ye Ala kana n dɛsɛ abada, i tɛ dɛsɛ, hali bi Ala ka jɔn ɲumanw ma ban, wayi, n'o tɛ groupe dɔ k'i fara ɲɔgɔn kan bɔ Loran an y'aw ka location kalo ta, ka san, kalo o kalo an b'o ci i ma, ka san kelen sara, ɔn, dɔ k'i jɔ an ye courant ta, dɔ k'i jɔ an ye net ta, un, a ma ban, aa, bɛnkɛ bi mɔgɔninfinya bɛ ko muso daramakolo de ko f'i ka maaw pousser de kelen kelen a b'i ko sotarama kɔnɔ don fana Ah. dɔw ɲɛsilen dɔw kɛrɛ donnen don Aha. dɔw yɛrɛ jɔlen don ɛɛ n'an ye ɲɔgɔn lajɛ a ti ɲa mm, an kɔni an tɛ sɛgɛn a la delili tɛ dɛ baara ɲɛli de ko don siga t'a la an ka ɲɔgɔn dɛmɛ Mhm. dɔndɔn tɛ tɔ to ko la walayi n'o tɛ gurupuw ka ca o ma dɛ kosɛbɛ gurupuw wari n'i y'a fara ɲɔgɔn kan ko arajo a bilahi ala b'a dɔn ne b'a don arajo la n'a tɔ de tora n b'o kɛ n mago ye kosɛbɛ n'o tɛ arajo ta bi bɔ a la fɔlɔ ayi Bɛnkɛ an bɛ dɔgɔ kɛ ala k'a ɲɛ ka d di ma ala yɛrɛ ka jɔn a bɛɛ lajɛlen an ka di ala an bɛ min f'i ye le trente et un u b'u jɔ an bɛ kɔrɔlen kan fɔlɔ ala sɔnna ko ko san yɛlɛmana dɔrɔn di zanwiye kɔni tan duuru don an bɛ labɛn sabati sɔnna an b'an jigi da ala kan k'an jigi d'a ka kira sanumanba in kan k'an jigi d'an kanuba n'an dɛmɛbagaw n'an lamɛnbaw bɛɛ kan bisimila bamanan ni denw b'i kan n'i m'a fɔ a tɛ dɔn ni bananin ma yaala a tɛ san bisimila ne nin y'an sigilen ye ne ko kibaru goniman jumɛn b'i bolo bi a kalaman kalamannin min bɛ bagibagi bagi e kan bɛ a goniman goniman yɛrɛ de ma i n'a fɔ ne bɛnkɛ isa da dɔn ale bɛ to ka nisɔndiya min na tigitigi kɔni Baba fɛn min man kan ka ye misiri kɔnɔ n'o yera misiri kɔnɔ baba i sentɛgɛ de b'i bɔ sa dɛ i kaba e tun bɛ misiri kɔnɔ ye wa ko fɛn min yeyɔrɔ tɛ misiri kɔnɔ n'a ye baba n'o yera yen hmm. o tuma alimami n'a nɔkanda o i sentɛgɛ de b'i bɔ sa dɛ sentɛgɛ ani ko laban janfa ali dɛsɛ bɛ ka fɔ yɛlɛ fɛ fɛn min man kan ka ye misiri kɔnɔ n'o yera misiri kɔnɔ i sentɛgɛ de b'i kisi sentɛgɛ fila de b'i bɔ sa dɛ denkɛ ko na kɛ fɛn ɲuman ye aa ayiwa bɛnkɛ ne ko mun man kan ka ye misiri kɔnɔ n'a yera misiri kɔnɔ ye ayiwa jɔn ninnu sentɛgɛ y'u kisi dɛ ayiwa ne ko ne yɛrɛ labanana cogo di k'o bɛɛ fɛ ye ten sisan sisan e n den ayi fo ka mun k'i ye e misiri ko kuma bɛ fɛn min na ka bɛn ni juma ye bɛn ne b'a dɔn hali dugawu ta to n ko ye ne b'a dɔn dusu suma de ko bɛ o de don o de don n'i y'o sɔrɔ k'o taa sisan n bi jumadoya ban na aa n dalen b'a la ɛ fɛn min n'a yera misiri kɔnɔ n'a man kan ka ye minnu sentɛgɛ y'u kisi i tɛn'a ɲɛf'an ye bamada i y'o fɔ cogo min inisala n'i ye dusu suma ta a taa banaw kɛlɛlen kɔ bamada dusukun bɛ sofe o tɛ se ka sago na dumuni kɛ o sen tɛgɛ bɛ kalaya n bɛ grinti o n ja bɛ to ka tigɛ o bamada n'o banna pewu hakili tɛ latigɛ wa su mana ko i bɛ hami ni jɔrɔba min kɛ batigimuso kana na maga n na bamada n'o bɛɛ ɲɛ sɔrɔla fo sɔgɔma kɔɲɔmuso ka dɔnkili nin da bamada ne hakili sigira o bɛɛ la tuma e ma ne hakili sigi o la awɔ inisala n fana b'a f'i ye Ayiwa. fɛn min tun b'an ka ye misiri kɔnɔ Ahan. o ye mun fɛn ye Mhm. jɔnni sen tɛgɛ ye a tila Awɔ. a kɛra min A kɛra min. inisala n b'a bɛɛ ɲɛ f'i ye. bisimila Sikaso a n'a lamini tɛngudugu ni dɛmɛ ɲɔgɔn dugu bolomada dugu aw minnu tulo ɲagalen jɔlen don nin ye kunnafoni duman ye kunnafoni kɛrɛnkɛrɛnnen min n'a kɛmɛ sababu ye kɛnɛdugu Dagabanafuran min bɛ yen n'aw tun b'a kuma mɛn n'aw ma dɔ sɔrɔ aw kɔrɔ o tuma o kɛlen filɛ ka dugu minɛ wa aw bolo kɔrɔ an k'a ma ko dusu suma furaw ka cɛbalen dusu suma maa minnu ta ye furudimi ye n'a kɛlen bɛ ka tigilamaa sɛgɛn a tɔɔrɔ b'a bolo dusukun bɛ sofe i n'a fɔ tasuma sigilen b'a la minnu bɛ n'u ja bɛ tigɛ walima bɛ grinti waati bɛɛ ka taa se kɔnɔja banbali bɛ maa minnu na aw ye kolonkolon aw ka na dusu suma nɔfɛ a sasilama o ye kɛmɛ fila ye mugulama de don an bolo dususuma ale ye banaw kala ye an bɛ don min na ko bi a ye wuli bi bɛɛ aw ka na dususuma nɔfɛ k'a kɛ aw ka banaw fura ye dususuma ala k'an dusu suma a bɛ sɔrɔ min a bɛ sɔrɔ min mali kɔnɔ ani mali kɔkan bamakɔ dusu bɛ sɔrɔ soixante-six quatre-vingt-neuf quatorze

Sen ne ka la sɔsan kisɛ sansankantura sɔsan sen trante baasisi toure danbe tɔgɔ sankaran tun sen kante n sɔsan den yakuba keyita sinbe ko min de sen bɛ yen sonsan kɛ2tinɛ2te sɔsansi sajɔsisoko bkina faso

ko ba madani den ko n'o de aseyidi serifu usumani madani hayidara ye ansari maaw ka ɲɛmaa tɛ wa ko kuma min ŋunuŋunukan fɔra ko fɔkabɛn ka kɛ ani dantɛmɛwalekɛla ɲɛmaaw cɛ ko jamana ɲɛmaaw y'olu wuli ka jɔ a la wo u m'olu wuli wo ka se maa ninnu ma wo ko o y'olu ka baara de olu ka taabolo c'est-à-dire leur devoir o y'olu ka baara de ye Olu ka baara ye ka sira bɛɛ de ah, ɲini sira o sira mhm. cogo o cogoya n'o bɛ se ka na ni mali ka basigi ye k'o y'olu ka baara ye baara ɲuman ye ala ka nɔgɔya république mali république mali ayiwa a tɔ fɔ bɛnkɛ bara ansari ɲɛmaa n'o de ye i k'a dɔn haut conseil islamique fana ɲɛmaaba ye aseyidi serifu usumani madani hayidara a ye foroba baro de sigi foroba baro min laada la n'a bɛ to k'a sigi mawuludu tɛmɛnen kɔfɛ o de kɛra an sigilen yan araba tɛmɛnen kalo in tile mugan ani wolonwula bankoni na a ka so yen ayiwa a y'i banba o kɛnɛ in de kan ka ɲininkali caman jaabi ɲininkali minnu bɔra an zurunalisiw da kɛnɛ kan ɲininkali goniman gonimanw mali yɛrɛ ka lahala lahala kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la, ɔn, a fɔra ko ka bɛnkan kuma min kɛ Ɔnhɔn. haut conseil islamique Mm. ni jihadimaw ye ɔhɔn. a kumana o kan ayiwa fɛn min ye foroba baro min bɛna sigi n'o ye assise nationale de refondation ye kosɛbɛ a ye dɔɔnin fɔ o kan ee Ok. ah, o tuma bɛn k'a walawala an ye naminaminɛ naam i kɛlen kɔ a kɛlen kɔ ka kuma don kuma kundon kumaw fɔ sa Nkɛ. n'o ye foliw ye Awɔ. ni bonyamasigiw ye kosɛbɛ a y'i nɛn don mawuludu yɛrɛ tɛmɛcogo la Eh, Ala. a ko ɲinan mawuludi Ala ni kira barika la jama cayara wa nafolo bɔta cayara tari jɔ fo sefa miliyari kelen i ko di n ka mawuludu ko to yen sa k'o di bɛnkɛ ma ayi n'a tun fɔra ko ka ɲinan mawuludu in reporte ko ko miliyari kelen d'i ma e tun b'a fɔ cogo di bɛ n'u ko ko k'a reporte O bɛ bɛn n ma k'a to yen ka ka u k'a kɛ dɔrɔn u k'a kɛ mɛ dépense u ka dix pourcent ne ma dɔrɔn ne ka n ka mawuludu kɛ n ka so ni mana ni n ka arajo baarakɛlaw a faamuna bɛnkɛ ni dɛsɛbagatɔw ni sɛgɛnbagatɔw ni n ka jita wari bɔ a la n b'a tɔ don olu ma ee ayi dɛ ni jita wari bɔra n bɛ dɔɔnin don olu ma N bɛnkɛ i bɛ dɔɔnin di i b'a tɔ di n da filila a bɛɛ ye kelen a jita wari kɔni mana bɔ a la sa a tɔ kɛcogo bɛ ne kɔnɔ an ka taa hali n bɛ dɔ di maa sɛgɛnbagatɔw ma ayi bɛnkɛ ne ta ne tɛ bɛrɛ ko ni miliyɔn kɛmɛ nana ne ma dɔrɔn k'o bɔ a la o o man ca dix pourcent wa o dix pourcent miliyɔn kɛmɛ de ye miliyari

Mara serifu usumani madani hayidara a y'a jira k'a fɔ ko o miliyari nin dɛ ko gouvernement ka dɔrɔmɛ kelen t'a la dɛ ayi komi a bɛ gouvernement fo autoritéw fo minnu b'an kunna bi ko ni lakana sabati tɛ fila ye k'u ye kelen ɲuman kɛ u jɔra n'o ye mɛ k'a fɔ ko wari don enveloppe kɔnɔ a ye taa nin di hayidara ma k'a fara a ka mawuludu wari kan dɔrɔmɛ ka ca su kɔpɔrɔ pikini t'a la ayi ayiwa an tora o de la sa a tilala o kuma kuncɛ la kuma ma da zurunalisiw ma sa a bɛ di an y'a ɲininka an ko a se serifu usumani madani hayidara ayiwa kuma min tun bɛ yen ko i ka tɔn i bɛ min ɲɛmaaya la n'o ye haut conseil islamique ye ko aw tun y'a laɲini ka sigikafɔ kɛ ni jihadima ɲɛmaa ninnu ye ye Baba sɛbɛn fasiba ko ko hayidara y'o jaabi kɛnɛ kan jara k'i la k ko ala d'a ma yɛrɛ si belebele a y'a kun fɔlɔ kɛ min a fɔ a ko fanga min b'an kunna bi a ɲɛmaaw u y'olu ci o u m'olu ci o jihadima ninnu kɔrɔ ko o kuma to yɔrɔ la olu ka baara de don ka sira bɛɛ ɲini sira o sira bɛ se ka na ni basigi ye mali la ko wa o de ka kan ka kɛ maliden bɛɛ ka hami k'o tuma olu b'o sira in de kan ko kabini gouvernement de transition in ma sigi fɔlɔ dɛ kabini fanga furancɛ fanga in ma sigi olu bɛ jamana in basigi ɲɛɲini na k'u ye olu ci o k'a fɔ k'u y'olu ci minnu bɛ k'a fɔ ko gouvernement y'olu ci ka taa kuma ni maa ninnu ye k'ale t'o kalama ale t'o kunnafoni kalama awɔ ko sabu ale sen tɛ ye réunion na haut conseil la yen u bɛna ɲɛfɔli k'a ye de réunion ɲɛfɔ ale ye mais o ma fɔ ale ye Hayidara da ko tɛ ayiwa fɛn min ye foroba kuma min bɛna sigi ka jamana mulu kura bɔ o tɛ assises nationales de refondation de l'Etat ye wa. o kɔsɔn silamɛmiki ɲɛmaaba a yɛrɛ k'a fɔ ko maa si ma gɛrɛ ale la n'o kuma ye ale tɛ foyi kalama o la n bɛ segin yɔrɔ in ka to kɔsɛ de zsi nas lare fɔnac de leta ni perez de y'o kɔsɔn silamɛmiki di mali a fɛ sawa k'i na e tɛ a porosi papɛsɔn sirisi sisi e k'i o kuran de ɲɛ fɛn fara kan fɛn fara kan ayiwa ɔ fɛn min ye ŋunuŋunukan min fana tun bɛ sen na an y'a ɲinink'o la dɛ ko aa ko nafolo dun ko kasa bɛ haut conseil kɔnɔ yen dɛ sirifu hɔn jaabi ayiwa ɔ ko gouvernement yɛrɛ ko k'a na taa sɛgɛsɛgɛli k'o ko la haut conseil la haut conseil ɲɛmaaba a bɔra a y'o jaabi A ko gouvernement tɛ se ka na haut conseil islamique sɛgɛsɛgɛ o, anhan, ko sabu dɔrɔmɛ tɛ yen o, anhan, dɔrɔmɛ tɛ yɔrɔ min i bɛ taa mun sɛgɛsɛgɛ yen, dɔrɔmɛ tɛ olu ka kɛsu la, un, e Ala, wa olu baarakɛla fɛn o fɛn bɛ haut conseil la yen, anhan, a bureau maa tɛ yen min bɛ sara kalo la a tɛ yen, anhan, maa minnu bɛ yɔrɔ nettoyer un, ka yɔrɔ baara ka yɔrɔ jɛlen to, anhan, k'olu kelen kelenw de bɛ sara, ɔnhɔn. Ka ban kunnafoni o la. Ɛ si kɛ kunnafoni ko ɲuman. Ɔ a nana jira sa ko mais waati dɔ la. Unhun. Haut conseil islamique. Unhun. U kun ye ŋaniya yɛrɛ sigi. Awɔ. Ka maaw ci. Unhun. Ka taa. Ayiwa. Jamana camancɛ la. Unhun. Ka taa sigikafɔ kɛ. Awɔ. Minnu tun bɛ ka mugu ci ɲɔɔn na yen. Kosɛbɛ. Walasa u ka mugu ci jɔ. Unhun. O sigida caman ni ɲɔɔn cɛ yen. Kosɛbɛ. K'u y'o kɛ. Unhun. O kɛra. Ayiwa. A ko premier ministre min yɛrɛ tun b'o waati. Unhun. U gɛrɛla o la. Ahan. conseil islamique u ye nafolo dɔ bila u ka bolo kan o nafolo in dɛ a ma don haut conseil kɛsu la dɛ a donna o baara in de da fɛ o tuma u y'a ɲini maa dɔw de fɛ minnu da b'o nafolo ko kuma in na k'olu ka ɲɛfɔli kɛ kɔmi k'a fɔ ko wari de dunna haut conseil islamique la jamana ka wari jamana ka dɔrɔmɛ kelen tɛ haut conseil kɛsu la wa dɔrɔmɛ yɛrɛ t'a kɛsu kɔnɔ ayi Musa Samba Jalo Le Républicain ayiwa i ye min fɔ a kunba kunbabaw ye bisimila mɛɛna Kawu Jim ka ko bɛ cogo di Kawu Jim wa e ka bɛ trouble à l'ordre public awɔ deux points placé sous mandat de dépôt Isa Kawu Jim sera jugé ce vendredi o kɔrɔ ye mun ye ni n ma fili yɛrɛ n'u t'a kiiri la hali bi a nɔgɔ bɛ sɔrɔ sa républicain mali a walawala k'a ye kuma a ye ko kɛ min bɛ jamana yuguyugu isa kawu jim k'u y'a minɛ k'a bila dogodogonin na o tuma kunun a ka kiiri bi juma mana jigi dɔrɔn da bɛ don a ka kiiri la ayiwa le républicain yɛrɛ u taara a nɔfɛ fo a ka so lafiyabugu taliko an da ma fama nin kuma ma tarata kalo tile mugan ani wɔɔrɔ fitiri ni safo furancɛ la ka taa n'a ye camp un gendarmerie la k'a bila mɔgɔ la yen tile fila isa kawu jim k'a bɛ kiiri bi de quatorze heures tɛ nɛgɛ ɲɛ tan naani ye wa isa kawu jim a nɔbɔlen don mun na k'a tɛgɛ minɛna kɛnɛkan jalaki de la ko la ko minnu bɛ na ni jamana ka ba ye ani foroba kow ye a ka kiiri sa bi kɔni tun don ayiwa bi nɛgɛ ɲɛ tan naani ayiwa sabu kunun alamusa octobre kalo tile mugan ni seegin tɛ wa a ka avocat mɛtiri kasumu tapo o de bɔra k'a kuma fɔ an ye tan an fana y'a lakali tan ayiwa isa kawu jim fanga furancɛ fanga wasabulon ɲɛmaa naaninan tɛ wa ayiwa ɲɛmaa dankan naaninan tarata tɛmɛnen kɔmi n y'a fɔ i ye cogo min tɛgɛ dalen a kan maaw bɔra fan caman a yɛrɛ ka pati fɔlɔ n'o ye acrt olu kɔni ye communiqué yɛrɛ kɛ kunun ni n ma fili kunun an da sera o kuma ma k'u ye nin minɛ cogo in ko kun sini kun ma fɛn kɛ sema sɔn kun sini ko nin welewele da cogo ka ɲɛsin olu ka ɲɛmaa ma k' olu y'a kɔn cogo bɛɛ de la wa k'u k'a bila sisan sisan wa kun kana ɲinin a la kawu jim ka pati n'o ye acrt k'o kuma da sago fɔ jamana in kɔnɔ ah. k'i hakilina fɔ mhm. jamana in kɔnɔ k'o de ye bɛɛjɛ fanga yɛrɛ jɔsenw ye kawu jim ka pati n'o de ye acrt ye a kelen ma bɔ ka nisɔngoya yira dɛ i ka don ale kɔfɛ mm. sagajigijɛ pati fana kumana n'o ye pati pour la renaissance nationale tɛ parena yan i b'a président dɔn ayi bɛnkɛ fu cɛbilen darame a ye bɛnkɛ fu don ka kan weele a dunbali bi don wɛrɛ la inchallah an ka kan k'i weele dɛ cɛbilen ko k'olu fana dabali bannen de ye kawu jim ka welewele ma dalen ni k'a kɛ wo la k'a mɛn ko sabu k'a ye gouvernement ka décision dɔ sɔsɔ kɔrɔma tigɛ sɔ tɛ critique kɔrɔ k'a kɔrɔma tigɛ ayiwa parena maaw bolo

Parena ko k'olu bɛ nin ko kɔn kosɛbɛ n'u seko n'u damajira bɛɛ ye fɛn min ye ko kawu jim a y'a da sago de fɔ ko la k'a hakilina fɔ ko la min n'o y'a ka hakɛ de o y'a ka droit de ye hakɛ min n'a sɔrɔla tasuma goni cɛ la ko kunun i n'a fɔ bi ko parena kɔni wililen don ka jɔ ani bɛɛjɛ fanga kanubaa bɛɛ ko maa o maa ko k'i b'o ko in wuli ka bɔ k'i b'olu jɔlen sɔrɔ i ɲɛ ayiwa ko o de y'a to u b'a wajibiya mesiye isa kawu jim k'u k'a bila kun t'a la ko wa fanga in u ka sabali ka siran bɛsɛ yɔngɔ lafiya ni bɛn bɛɛjɛ fanga kɔnɔna na u ka fara ka bɛsɛ yɔngɔ maaw kunkolo kunna awɔ dɔrɔn walima ayi dɔrɔn sɔnna walima i ma sɔn bɛsɛ b'i kunna k'u ka sabali ka maaw bagabaga n'o ye dɛ ayiwa parena communiqué y'o de fɔ pati wɛrɛ bɔra o fana tɛ patidennin ye dɛ a b'o pati dɔn min bɔra ka kuma ko codem codem convergence pour le développement du mali o ye jɔnni ka pati ye ayi housseini amion guindo dit poulo ale fana y'a wajibiya ko ka kawu jim bila sisan sisan kun kana yaala a yɛrɛ ɲininkali t'a la codem pati ko u y'a kɔn dɛ ko sabu ko nin ye dankari belebele de ye dasago fɔ la an ka jamana in kɔnɔ yan i n'a fɔ bɛɛjɛ fanga y'a yamaruya cogo min jamana jɔsen sariyaba yɛrɛ codem ko k'u bɛ jamana ɲɛmaa minnu bɛ yen u b'u wele ka welewelema da k'u ye k'u ka to maaw k'u hakilina fɔ ko sabu jamana jɔsen sariya y'a hakɛ di ko wa maa si tɛ se k'o sariya in gosi ka bin dɛ i ka nafa kama parce que i bɛ fanga la ayiwa o pati bɛ ko n'o ye codem pati k'u b'a ɲini an ka ɲɛmaaw fɛ minnu bɛ yen bi k'an bɛ nin waati gɛlɛn min ni jamana bɛ k'o latɛmɛ bi k'u ka sabali ka kow kɛ ko minnu bɛ na dɔw wɛrɛw fara gɛlɛyaw kan ka transition in k'a senna sumaya mm, dɔɔni mm, dɔɔni mm. walasa ka kalafili dɛsɛ ka kɛ a don na ayiwa codem ka communiqué dan ayiwa sɛbɛn fasiriba ko ko o dun mana kɛ o isa kawu jim a bɛna kundonni da dɔn bi juma de dɛ nin ko in na dɛ an y'a mɛn a ka avocat da cogo min i b'a ka avocat tɔgɔ dɔn wa ayi maître invisible de congo sa gafe lajɛ ka ɲɛ an bɛ fɔ congo bɛ se ka maa sɔrɔ nana don yan wa non maître kassoum tapo ee n fɛrɛla invisible ma taa kɔrɔ kɛ bozo ye voilà o kiri kɔni bi don kɔmi an ma jaabi ye zurunali kɔnɔ fɔlɔ i b'a sɔrɔ u ma tila dɛ sabu bi quatorze heures de don Isa kawu jim a kɔni nɔbɔlen don min na k'a a ye flagrant o ye kɛnɛkan sariya tiɲɛ k'a ye fɛn fɔ min bɛ se ka jamana bawuli ayiwa ni kiri banna baba sini kɔni tɛ donkibaru tɛ dimasi tɛ donkibaru tɛ i y'a faamuya an ko dɔw ma n'u bɛ se k'o sara kalo la dimasi walima sibiri sa n'u jɔra n'a musaka ye an b'o fara a kan n'o tɛ an b'o don fila bila ko o maa de tɛ yen a bɛ yen An ka dugawu kɛ u y'a mɛn dɔw b'a ɲininka k'o bɛ bɛn joli ma an tɛ tiɲɛ la i b'a dɔn maa ka bɔ juma la ka taa fo tɛnɛn a ka jan dɔw bolo koyi b'a kɛ nin cogo la ayiwa bisimila e bɛ ko min fɔ bɛn' tɛ sɔrɔ k ka sɔrɔ e bɛ ka tigɛ ne ka nin kuma nin na a tɛ sɔrɔ tiɲɛ don dɛ bɛɛ b'a fɔ a ka jan a ka jan n'an y'a surunya sira di ale bɛ maa tɛ ka kuma an bɛ taa n'o ye kɛ donc ni min bɔra la tɛnɛn don mɔgɔ an tɛna o fɔ lamɛn inchallah jɔnni ka fasiri don a Agibu Sogodogo gafe jumɛn kɔnɔ Le Républicain Mali Sogodogo olu tɛ bɔbɔw ye dɛ Sogodogo ye samɔgɔ ye ne y'a f'i ye sa ko n'i jamu fɔ ne ne b'i jamu fɔ dɔrɔn i ye siya min ye ne b'a f'i ye Mali bɛ i b'a dɔn siya min jamu ka ca ni bɛɛ ye wa? E b'o dɔn wa? Ayi, dɔgɔnɔn, ɛ dɔgɔnɔn jamu de ka ca n'an bɛɛ ye, ee i bɛ alphabet ta A, B, C, D fo Z lɛtɛrɛ kelen t'a la min dɔ tɛ dɔgɔnɔn jamu na, han, a tɛ yen, n'i ye A ta Arama bɛ yen, o ye tiɲɛ ye, n'i ye B ta Bamu bɛ yen T wa Ɔn. o yɛrɛ ka ca n'a bɛɛ o tɛnbeliw bɛ yen tɛnbinɛ bɛ yen ko alifa dɔgɔnin. bɛle alifa mɛ mamada tuma min na n kun ye dɔgɔnɔ ye yanni n ka na bamananya la Of. Astagfirullah auzubillahi mina shaitani rajim. Mm. Ja mɔgɔ bɛ don tɔ- mɔgɔ bɛ don tɔn na ka bɔ e cɛ mɛ ka don siya la ka bɔ. i b'a dɔn min ye n bɔ dɔgɔnɔya la wa Ɔ, U ka to de ja don ko kojugu to n'i tun bɔ la ne bɛɛ to di k'i ye fiye aa sa u ka to ja don n'i yɛrɛ hɛrɛ wa to ali ha a ma ja a bɛɛ arabu ale mun ja i bɛka ka mun fɔ yɔrɔ bɛ fɛ ma fɛ yan sadi wari ma walima situ ma An ka taa ni kunnafoni ye maaw kɔrɔtɔ e si kadi da ko e kalamani an bɛ bi in bila sango yɛrɛ b'a la ne ko procureur procureur wililen bɛ jɔn fana kama tuguni ɛ procureur Idrisa Amidu Ture ya commune quatre ya bamanan wililen don sungurunbaw de kama ani sungurunbaya kolokolobaw i kabako e y'a kolokoloba Bamanan aptenas a ye rezo dɔ furu de se siri miniri purla psisizv e de fa mari e kan o ma de de pɛs n terirp peele parri ye pakɛ la ko mini kati sa ko maaw de bɛ yen minnu sen ye baara si t olu la dɛ ka npogotigi ni fitinin dɔw yɛrɛ feere la ko hali musof furulen dɔw b'a la Olu fana don yɛrɛ fɛ minnu ka baara y'o ye dɛ commune quatre procureur wilila olu de kama a ye si le peyi ni dɔn ni nɛgɛ gosilen procureur Touré bɛ min fɔ i ye kabako maa don dɛ aa ne yɛrɛ bɛ to ka siran k'a fɔ ko procureur Touré ne bɛ to k'a fɔ ko tonton Touré o da ka di la nka a b'i kɛ wo la dɛ a b'i kɛ wo la dɛ bamanan bamakɔ bi ja bɔlɔnbɔlɔn dɔ de bɛ yen n'o ye tɛmɛsiraw ye minnu ka baara tɛ foyi ye dɛ an lamɛnbaaw ka hakɛto dɛ mais n'an m'a fɔ a fɔ cogo la a tɛ faamu anw m'a sɛbɛn to k'a de don a bɛ faamu cogo ma an b'a fɔ ten mais bonya ni karama kɔ maaw de bɛ yen mama da i bɛ proxénétisme kɔrɔ dɔn wa o de ye sunguruba jago ye ka maaw bila sungurubaya la walima ka muso ɲini k'a di i cɛ ɲɔgɔn ma walima i muso ɲɔgɔn ma subhanallah subhanallah n bɛ n da ko zamuzamu ji la kɔni o maaw de bɛ yen dɛ mada o dun ye ko ye min b'an danbe bɔ an na k'an bɔkolo tiɲɛ o y'a kɛbaa ye dɛ an bɛɛ tɛ ayiwa o la sa musomannin caman dɛ ani cɛw caman musow caman de bɛ nin ko in na bamanan fɛn min b'a ko la i b'a dɔn nafolo ka dibi la de b'a ko hali muso furulen dɔw don ne don a la sisan ko nin ye dabalibanko ye bamakɔ camancɛ la bi mais o yɔrɔ tɛ gafe kɔnɔ dɛ u bɛ bamakɔ de dɔn u tɛ région tɔw dɔn n'o tɛ mali fan caman minɛnen don ni nin ye bi bamanan ko kabini a fɔra ko démocratie kaba ko bɛɛjɛ fanga kɔni nana wa an ka laadala ko caman de bɛ ka gosi ka foroki sen kɔrɔ ka sonjugu yɛrɛ kɛ ko o kɛli nɔgɔya bi maliyɛnw bolo i ko ji minta a bɛɛ tɛ dɛ an ka jamana min kɔnɔ n'o ye mali ye sɛbɛn fasiribaa y'a fɔ cogo min ko fɔlɔ maaw tun b'u yɛrɛ faa ko min na fɔlɔ ka da kan ko i minɛ na jɛnɛya la walima i minɛ na sugurubaya la bamanan ko de kɛlen bɛ dɔw balola ye bi don bɛɛ lajɛlen dugusɛjɛ ka don o dɔ de kelen filɛ nin ye ka di disiri de bamakɔ la i b'a dɔn a porourkɛ a ye gafe de bɔ a ye sɛbɛn bɔ taarata tɛmɛnen de porourkɛ de garan san ko ka di bamakɔ a lo kɛra siri porourkɛ garanbasi sara e su sɔti de garanransi kɔ la bɛn kɔmisɔn bɛɛ

bɛnkɛ kɔni kɛra Touré ye sisan a b'a fɔ la cɛ Touré n kɔrɔkɛ mɔgɔ bɛ Touré voilà n'i muso ye Aramatulayi nka o tɛ n ba ye dɛ o ye belle-sœur ye n fa ye Touré mais belle-sœur a muso ye ayi bamanan a bɔra ka maa caman de ka minɛli da an tulo kan koyi ko sigakɛ bɛ maa dɔw la olu de sen bɛ nin jɛ jugu ni ni yɛrɛla bila ni yɛrɛla gosi ni danbe tiɲɛ baara in na an tɛ nin yɔrɔ kalan ni kuma ɲumanw ye dɛ maa fu maa dangalen minnu maa sarakalen maa tolen koyi ko fo fo dabakala sentɔnon to shɛfan balabalaji min ta tɛ bɔ ta tɛ cɛ kaburu dafa den minnu dɔw b'u yɛrɛ bilala an ka maliya danbe lagosi la ni ni baara cɛjugu ye a y'a tɛgɛ da caman kan ko sabu a b'an ka jamana a bɛ ala lagosi ale Toure nalen don a kama dɛ ayiwa o kɛlɛ de kɔnɔna la sa an ka danbew bɛ ka foroki cogo min a ye sɛgɛsɛgɛli de da yɛlɛ komisariya jumɛn na cinquième arrondissement wa sɛgɛsɛgɛli bɛ sen na a ma dabila fɔlɔ dɛ O de y'a to welewele dara maa jasilen damadɔ ma n bɛ kelen f'i ye min yɛrɛ jasilen don ka tɛmɛ a bɛɛ kan min n'a ɲani ko jugu a bɛna na saya ɲini ala fɛ ala yɛrɛ b'a jɛ saya la n'a sara niyɔrɔ si t'a la jahanama so laban habu habu a y'o dɔn bɛnkɛma to i b'a don n'a i b'a bila kɔnɔ sisan k'a ɲɛnama don jahanama i b'a bila bɛ b'o kɛ o u y'a tɔgɔ fɔ koyi a ko di ko adamajan ni ko adamajan ni baara in na ko bɛɛ b'a dɔn dɛ ani muso muso gwananin dɔw muso furulenw yɛrɛ ɔ ko bɛɛ kɔni bɛ procureur Toure dɔn n'a ka baara taabolo ye a tɛ yi jira a dabali tɛ ba jate tigɛ e cɛ a bɛ sariya de kɔfɛ a b'a ka baara ɲɛ procureur Idirisa saki Toure tonton Toure mun y'a k'i tonton wa kɔmi ne de bɛ yan Ok non c'est ton grand frère c'est vrai n tun ɲinɛna ye Mamada Toure mais e ka kuma nin yɛrɛ ɲagaminen do i ko k'i fa do i ko k'i tonton do non n den do Mamada Toure n m'a f'i ye n fa do dɛ n ko n den do Mamada Toure i kɔrɔkɛ Idirisa Hamidu Toure procureur général commune 4 aa ahan Haribo Renon a ye hiji nɔn a bilali zi a ye hiji nɔn ayiwa baba da a ye nin baara in daminɛ cogo di mm. a ye sɛgɛsɛgɛli de da yɛlɛ sɛgɛsɛgɛli in da yɛlɛlen mm. komisariya ka nivo la sa baba da kofɔli kofɔliw ma na sa wa u donna gurupu wasapu kɔnɔ ka sɛgɛsɛgɛliw daminɛ mm. ja sungurubaya ɔriganizelen ba de tun b'an fɛ yan u ye polisi dɔw yɛlɛma k'u don u cɛla yen k'olu yɛrɛ kɛ i komi olu yɛrɛ ye sunguruba ɲininaw ye aa kɔri u m'i tɔgɔ sɛbɛn o la yen dɛ ee n den anhan an ka taa don bɛnkɛ asitafurula awuzubilahi mina setani arajimi ee bɛnkɛ baara sira de don u ye n don a la sa nka n ma mɛn a la n danna su kelen munumunu de ma k'o wari ni esansi sɔngɔ minɛ k'o bila n kun O de kɛra sababu ye bamanan ka welewele da maaw la ka u sigi k'u sɛgɛsɛgɛ k'u ko k'u jɛ k'u ɲininka u dalakan na u y'u bolo bɔ filen kɔrɔ ja npogotiginin fitinin san tan naani san tan ni wɔɔrɔ da muso furulen b'a la n'an b' wele ko bakɔrɔ baja u furulen don bɛɛ y'a la u y'u cɛ ayiwa bamanan ja u ye jɛkulu belebele fila de minɛ fɔlɔ cɛ k'u tɛgɛ da olu kan Adama Ja jahanama kɔnɔ ma ale n'a ka maaw ɔ ko ma minnu minɛ ne filɛ ni siga kɛ b'u la n'u minɛɛna u donna mɔgɔ la polisi la yen fɔlɔ garde à vue ko ale procureur Ture ale b'a dɔn k'a fɔ k'i bɛ nin ko in ban pewu a mada k'o tɛ sisan ko ye dɛ komi ale ye wulikajɔ min daminɛ ye k'i b'a ye ko nin ko bɛ segin kɔ sa sa sa sa Ma taa fɔ maa ye k'u bɛ u bɛ dɔ bɔ a la sisan sisan ni ma ɲɛ kɛli kɔ ale Ture wulilen min filɛ k'i jɔ k'i n'i dogo k'a kɛ de sa dɛ cɛ n'i y'a kɛ kɛnɛkan jaraki la n'a y'a bolo da i bu tintin kan fi bɛ tɛ deli ma dogo dɔgɔnin su U ye maa filanan min sɛgɛsɛgɛ o la sa Ɔnhɔn. m'a f'i ye ko maa fila don wa Unhun. dɔ in tɛ i k'a dɔn Adama Ja ye wa Awɔ. filanan Ɔn. min ka baara y'o ye Ɔn. komi ale bolila Ɔnhɔn. u ma se k'ale sɔrɔ k'u bolo da ale bu tintin kan a bolila ja ale tun bɛ balo o de la han a ye mécanicienya dabila k'a k'o de ye un ayiwa wa n'i y'a ye i b'a fɔ k'a tɛ o kow kalama c- cɛsurunin un a tiɲɛni nɔ ka bon i ko Adama Ja alharam alharam donc alharam a tɔgɔ aa fo n'i ye gafe lajɛ ko ɲuman gafe lajɛ lajɛ ka o kɔni o y'a tɔgɔ kɛ lso lso ne bɛn n tɔgɔ ninnu tigɛ tigɛ dɔn ne t'a fa ne bɛ tɔgɔ da kɛ ne de dɔn an ka fɔsa diɲɛ ka wuli e Lasi e cɛsurunin o Watara kabayabari burankɛ ba sigi barabila sigi ye barabila Ka nin ko sugu ninnu a daga wuli terikɛ ma bɛn o kelen kan dɛ kabini Lasi ye nin baara in daminɛ a daga wuli terikɛ min yɛrɛ y'a kɛ groupe président ye ne yɛrɛ ɲɛ ma o ma sɔn ayiwa o bɛ k'a ka segin kɔ o ko k'a ka segin kɔ k'a ka segin ala ma i b'o dɔn Uzalisu ka a ka tubi k'a ka tubi ko ta ale ta ka a ma kɛ ko t'a dɔn ko jumɛn commune don koden u opération funu funu a funu u ka kɔnɔnkɔti yɛrɛ di f'i bɛ dɔrɔgu feere i ka kɔnɔnkati yɛrɛ di k'i nimisa k'i bɔra tɛgɛ da kan o tuma minnu fana bɛ nin baara jugu nin na i tɛ kɔnɔnkati yɛrɛ di u k'a dabila u k'a minɛn bila bisimila Ala ka sababu ɲuman k'an ye. Aa mais Mamara Ala ka bɛɛ kisi nin ma. Ɛɛ. A réseau bɛ yen koyi. A bɛ yen. Nin dɔrɔn tɛ journal kɔnɔ dɛ. Un un. I b'a dɔn an ye journaliste Mamara. I b'a caman dɔn dɛ. Ne bɛ su ban yaala la kunnafoni ɲini na Sikaso kɔnɔ yan. I b'a ɲɛdɔn ne bɛnkɛ. Nizeriyakaw nalen don. Un un. Nizeriya faamaw ye mɔgɔ wuli ka na. Ee. Mamara polisimuso dɔ b'a la. Ɔn. Elle est commissaire à Lagos. Mamara n y'a sigi ne ban hɔn ma da la i b'a ko sunguruba a bɛ wari ɲini na ne de ye nin kɔlɔsi furu a ni cɛ tɛ don bon la ni mɔgɔ taara nɔfɛ a tɛ sɔn ka don a tɛ don muso tɔw ni cɛw bɛ don mais ale tɛ don i b'a dɔn ne ko sɛgɛsɛgɛ ka di ne ye moi je suis très curieux ne de ko n terikɛ dɔ ma sa n ko nin ye dunan ye dɛ n ko ko ee ko wa k'i b'a sɔrɔ bobo don ou bien a tɛ an ka kan mɛn ko mais ale tulo purukutora anglais kan na a ka téléphone ci kan na ee ne ko n ko baara banna ni anglais don ee baara banna e bɛ anglais mɛn ii ne taara dɔrɔn ne ko hi e ko cogo di ne ko hi e bɛ n ko e kɔnɔ kɛ n ka ye dɔ yɛrɛ fɔ ayi Hi o ye anglais foli de ye o, ɔɔ, salut ɔɔ salut a fana ko ne ma hi, ɔhɔ, ne ko hi ne ko n ko how fine a ko not bad o kɔrɔ how fine n ko i bɛ di, ɔɔ, a ko baasi tɛ yen, ɔhɔ, n ko what's your name ɔhɔ, a ko no o kɔrɔ, n k'i tɔgɔ ko ayi, ee, ɔhɔ, ko but you speak English I ask for your name you say no n ko mais i bɛ ka anglais fɔ n y'i ɲininka i tɔgɔ la i ko ayi a ma kuma, ɔhɔ, ne ko ok, ɔhɔ. if you want needs mm. i'm here uh, okay. i'm malian uh. if you need me uh. i'm here uh. o kɔrɔ n k'a ma ko bon n'i ma kuma a ka ɲi ko n'i mago bɛ dɛmɛ na hmm. ne bɛ yan n ye maliyɛn de ye o yɔrɔ de la a kuma sɛbɛ fɔra parce que a mago bɛ dɛmɛ na o jaa Mamara a nana ko dɔ de la a ko ok no problem after I go call you a ko ko problème t'a la ko kɔfɛ n bɛ n'i wele Mamara ne ɲɛnama kolonntɔn dɛ muso in nana ne kɔri n kamankun na ne wulila k'i kɔri ka taa min fo goudron kɔfɛ dibi la yen muso ka maa weele ka taa goudron kɔfɛ dibi la o ma ɲi dɛ kabako la ne don e bɛ ko wɛrɛ kɛ o ne tɛ taa dɛ Mamara nin ye kuma fɔ ne ɲana e ja ala bɛɛ baw ka hakɛ to dɛ sunguruba musokɔrɔbaw de Nizeriya minnu b'a dɔn cɛw tɛ sɔn u la tugun olu de taalen bɛ denmisɛnnin ni san tan naani san tan duuru ko denmisɛnninw de ka di maliyɛn cɛ ye u caman cɛ ka n'olu bila wari ɲini na Mamara kelen kelen bɛ un million cinq cent un million cinq cent de sara musokɔrɔba ye a dɔw bɛ na ni maa tan ye maa tan ni kɔ su dugu tila dɔrɔn u bɛna yɛrɛ sɛti minɛ ka tunun ke b'u ko a b'u kɔ jitedi ye bamananden n'o nana kɛ teri ye a tatɔ ja ale tun ɲɛna ko fɛ a nana ni ero ni dolariw de ye bɔn a b'a dɔn u ka wari kɔni tɛ dun yan a y'a falen k'a kɛ ero ni dolari a ma se ka fɛn fɛ falen sefa la a y'a bɛɛ to ne bolo mɔgɔ a ka ca waga bi wɔɔrɔ ye Ale bɛ kɛlɛ min na ne yɛrɛ tun b'o kɛlɛ de la TV5 Monde mɔgɔw ye mɔgɔ bila ka na ne ɲininka a ko la n'i bɛ dugu ko ɲini dɔrɔn i ka ne ɲininka n'i bɛ Fama ko ɲini ne ɲininka n'i bɛ politiki ko ɲini Mamada ne ɲininka i bɛ don la danbe bɛ ka lagosi ala ala ka kɛlɛ ala ka jaabi ɲuman la ala ka se kɛlɛ kɔrɔ An ka don gafe kɔnɔ. Bɛnkɛ nin y'an dontɔ gafe kɔnɔ. Bisimila! Nin y'an ka da yɛlɛ. Ayiwa! Ahan, Bɛnkɛ. Ne! Ne ko jɔn ni jɔn bɛ ɛɛ jɛ la dɛ? Ɛɛ nord du Mali wa? Awɔ. Deux points. Unhun. Collusion entre la France et la CMA contre les Fama sur l'éventuelle arrivée des Russes. Nin ye kan jumɛn jumɛn bɛn a fɔ bamanankan n k'a faamu mamada n tun t'a dɔn ko n'i ye wili in na ka nin f'i ye dɛ nin ye dogodogonin ye dɛ ko mali kɔrɔn fɛ dɛ mamada ja faransi ni sema kɛ bɛ k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka sɔrɔdasiw kama sabu u y'a mɛn ko irisiw bɛ nalen ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma sɔrɔdasiw kama fa kama an ka fa kama militaire olu bɛ wele ko fama forces armées du mali bɛ ye de nin fa i b'a dɔn mamada faransi kɛlen k'a fɔ k'u na dɔ b'u ka cɛdenw na yan u ye jate fu de bɔ o ye ayiwa o de ko nana ni nin bɛɛ ye an ye kunnafoni sɔrɔ dogodogonin na min na dɛ faransi ja faransi ni i k'a dɔn sema maaw Unhun. n'o ye coordination mouvement de azawadi minnu tun ko ka Mali ci i ko zɛrɛ Awɔ, awɔ. n'u tilala ka segin u kɔ Unhun. ja olu ni Faransi bɛ réunion dogodogonin réunion caman de la Unhun. k'u dusu su ka kɛ Mali sɔrɔdasiw kan est ce que ko walasa irisiw ka sɔrɔdasiw kana na Ɔnhɔn. effectivement an da ma fama a kuma ma Ayi. sema maaw ko ko ni irisiw nana k'olu bɛ Unhun. olu bɛ bɔ accord kɔnɔ Unhun. Ayiwa kabini i k'a dɔn nin ko yɛrɛ daminɛna tuma jumɛn ye an ka don dogodogonin i b'a dɔn ko daminɛna tuma min kabini kudeta filanan kɛra ni asimi ye kow ta tɛgɛ la ka sogɛli kɛ premier ministre ye faransi ye bagabaga de daminɛ sa k'a ye si k'u bɛ garan da an ka fanga furancɛ fanga ɲɛ a kana se k'a sen fofo ka sɔrɔ maliyɛn de bɛɛ maliyɛn halaladen min ye faso in kanu o bɛɛ ni dan bɛ lafiya ni basigi de kan sabu mm. asimi n'a ka cɛdenw ma wuli sa wa nafolo dunko juguya tigiw minɛli kama fɔlɔ wa ha mhm. faransi ko mm. o kɔfɛ mali ɲɛmaaw nan'a ye k'a fɔ mhm. dantɛmɛ walew kɛlɛli la mhm. f'an ka jɛkulu teri wɛrɛw ɲini ani an tɛ dan teri kelen ma Ayiwa o kɛlen n'i dun ye faransi ka nali jateminɛ yan k'a ta u na don fɔ bi bamanan n'i ko k'i bɛ a ko kɔnte k'a jate bɔ i b'a ye k'a fɔ dɔ de farala gɛlɛya kan o de filɛ ka mali yɛrɛ jagoya sa an ka jɛɲɔgɔn wɛrɛ ɲini an yɛrɛ la sɔrɔdasi kunda o tiɲɛ kɔni min dɛ a n'an y'an banni min kɛ ppɛnɛn kelen faransi bolo transition makɔrɔn sinna ka mali yɛrɛ tɔgɔ sɛbɛn u ka gafe finman kan liste noire la transition est sur la liste noire de Macron ɔ makɔrɔn y'a ɲini cogo bɛɛ la sa o tuma an ka fanga furancɛ fanga maa ninnu bi ca o ca boloda fɛn fɛn bɛ sen lakanabaliya kɛlɛli wo ka na ni bɛn ni lafiya ye sigida la wo u y'a se k'a k'a bɛɛ bali k'a bɛɛ lagosi ɔ faransi ka gɛrɛli CMA maaw la dabaliban ko tɛ o mamada jɔn y'u bange ko faransi de y'u bange c'est la France qui a enfanté les rebelles wa hali bi faransi de bɛ k'olu kɛ kɛlɛkɛ bolow ye u yɛrɛ malien ɲɔgɔn kama kaba ye sa fanga min b'an kunna bi olu de ko ko bon Halte a ye dan ye, a dan ye nin ye, a dan ye nin ye, an y'a bɛɛ faamu, a bɛɛ faamuna, an ɲɛ yɛlɛnna sa, an sigi, wa foyi tɛna kɛ tuguni i komi kɔrɔlen, ayi, o kɔni banna dɛ, ɔ, dɔ kɛra dɛ, voilà, unhun, n'i ko min bɛ kɔrɔn fɛ bi, aa, dogodogonin na o de ye nin ye, n bɛnkɛ, kɛlɛtigi Daɲɔgɔn, un, ale ka fasiri don, n'Ala sɔnna, gafe le poursuit quoi, unhun. si bisimila min bɛ dugawu kɛ ala k'a ɲɛ ka d'a ma ala ɲɛ ka d'a ma ne ko mun yɛrɛ kɛ bɛ ka mali ko yɛrɛ kɛ shɛfan fila siri ye faransi bolo dɛ a fɔ shɛfan saba yɛrɛ sa fila siri ka di ho e b'a fɔ ko pourquoi et comment le Mali est-il devenu un casse-tête pour l'Élysée wa mɛn Maliweb y'a fɔ cogoya na wawa cogo la i b'a dɔn kabini coup d'état laban in kɛra aa mada o tuma faransi tun ye trait bilenman fɛ fɛ ci sa ko mali kan'o sagon mali y'o trait bilenman laban de sagon karata kɔ karata ɲɛ c'est comme ko an ka ko kelen miiri ko faransi ma hinɛ minɛ n'an y' a ko la dɛ ko kɛnɛkanda la u kɔni b'a ye k'a fɔ fɛnba tɛ ko mais dogodogonin dogo la an ye kunnafoni sɔrɔ u yɛrɛ ka arajoso dɔ de ka ye télévision don n k'a fɔ ye Europe un n taara recherche kɛ fo yen de ko nin kɔnɔnafili bɛ faransi la bi farafinna saheli jamanaw la ko mali don Ka kun kɛ jumɛn ye fɔlɔ mali siga kɛra mali la ko k'u b'a fɛ ka tɛgɛnɔ bila sɛbɛn na ni sibilankalama tɔn in Wagner ye yɔrɔ d'a ma fa ke ko siga kɛ bɛ mali la ko mali b'a fɛ ka sigi ka kuma ni dantɛmɛwalekɛlaw ka ɲɛmaaw ye o joli N ka sabanan f'i ye wa? Sabanan fɔ. Ko CEDEAO ka lasigiden gɛnni min kɛra an fɛ yan kɔsada in. Ɔnhɔn. Bamada ko ninnu de kɛra tiiri bilenmanw ye sa. Ɔnhɔn. Mali jamana ɲɛmaa minnu b'an kunna bi u ye min sagon. Unhun. Yɔrɔ kabini coup d'Etat kɛra mai kalo tɛmɛnen. Awɔ. N'o ye se bɛɛ di Assimi Goita ma. Unhun. Bamada. Naamu. Ni a ye Choguel ta k'o gɛrɛ a yɛrɛ la. Ɔnhɔn. Faransi bolo. Un. Ko Mali kɔni y'olu ka hakɛ bɛɛ de sɔsɔ sisan sa. Est ce que. maliens ont dépassé toutes les bornes ayiwa k'u ye dan bɛɛ de sagon sisan ayiwa sɛbɛn fasiba ko a ko de ko hali n'a sɔrɔ mali kɔni ko ale ni diɲɛ lamini tɔn n'a jɛɲɔgɔn jamana bɛɛ layidu minnu bɛ u nɔ la coup d'Etat la u y'o fɔ dɛ ayiwa ko mɛ ko Faransi m'o mɛn ni fali tulo ye dɛ ayiwa wa ni Faransi y'a jɛ n'a ye kɛnɛ kan ko dugudugu ni dugu la tiɲɛ tɛ dɛ jɔn y'o kuma fɔ an ye Emmanuel Macron yɛrɛ ka ladilibaa kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ conseiller spécial Emmanuel Macron o de jɛra n'a ye k'i da bɔ filen kɔrɔ k'i da su ye ka weele ko na ka nin f'i tulo kɔrɔ nka kan'a fɔ maa ye dɛ n ko n t'a fɔ An ka ji dɔɔnin min fɔlɔ o ka fisa i ma i sɔn suma e na banna ni euro million damadɔ in minɛ i k'a bila i kun kana fɛn di maa ma i k'i tulo gɛrɛ an k'a fɔ i tulo kɔrɔ a b'a jira k'a fɔ bɛnkɛ sanma sɛgɛn t'i la wari b'i kun orange money tigiw bɛ se k'u ka orange money ka tour passer dɔrɔn ka. I bɛ wari gɛn o y'a ye n kun wa? I tɛ ɲininkali yɔrɔ e dun y'a jaabi o bɛnkɛ e dun y'a jaabi cogo di? Aa e y'a jaabi cogo di bɛnkɛ? N k'a ma ko n t'i ka wari fɛ n bɛ n faso de fɛ. Bravo tɛgɛrɛ bɛ f'i ye o la bɛnkɛ. Cɛ o cɛ ye wari minɛ kɔfɛ ka Mali kɛlɛ yarabi a wari kɛ i man'a don mobili la mobili k'i faa. A banna. N'i y'a don malo la n'i y'a dun kɔnɔboli k'i faa. Awɔ. O don dɛ ka wari minɛ nansara la k'i bɛ jamana in halaki hali i y'a minɛ fara jamana yɛrɛ farafinya la k'i bɛ jamana janfa i y'a minɛ minɛ cogo fɛn fɛn la n'a kɔni minɛ kun ye ka jamana halaki ala k'i halaki a banna da proposition caman kɛra ye émission lamɛnna diɲɛ fan bɛɛ nin kuma in fili fiɲɛ fɛ dɔrɔn jamana bɛ wuli sa i ko joli i b'a dɔn n y'o tigi jaabi cogo na ko ne bɛ n faso fɛ ayiwa mamada o de nin ko ninnu de filɛ ka faransi yɛrɛ bila kɔnɔnafili la sa ko ko mali ye dan bɛɛ sago a ye nin de fɔ an tulo kɔrɔ dɛ mais mamada dɛ makɔrɔn ye erreur kelen pe de kɛ o ko yala nin kɛra makɔrɔn ka fili de ye wa ɲininkali kɛlen an sera ni situation in na cogo di dɛ mamada an ye kunnafoni bonba dɔ sɔrɔ sɔrɔdasi kunda yɛrɛ sa awɔ ko gɛlɛya bɛɛ nana min na i b'a dɔn wa emmanuel makɔrɔn dɛ a da de fiyɛnyara kojugu a ye erreur de kɛ e cogo di don jumɛn ni cogo di ni mun ye dakuruɲa kelen est-ce que ko di ni ya lamɛn i tɛ nin e tɛ nin bɔ bɛɛ kala ma dɛ mamada dɛ kabini don min emmanuel makɔrɔn bɔra k'a fɔ an bɛna dɔ bɔ an ka sɔrɔdasiw la dɔɔnin dɔɔnin janvier kalo tile fɔlɔ nata o b'a sɔrɔ an y'o baaraw kɛ an ka sɔrɔdasi ba duuru ni kɛmɛ bɔɲɔgɔnko de bɛ aw fɛ mali la an bɛna a bɛɛ lase k'a tɔ to maa ba wɔɔrɔ ye maa ba saba ye ba duuru ni kɛmɛ an bɛ bɛɛ lase k'a tɔ to maa ba saba ye baba ko kuma in bɛɛ taa o yɔrɔ in ne y'o kuma sugu fɔ jamana bɛ yen minnu fanga bolo yɛrɛ la sɔrɔdasiya la ka tɛmɛ kan o dɔ tɛ irisiw ye wa irisiw tulo kɛlɛ bo sigi ja mamada irisiw y'o mɛn mɛn russe y'o mɛn olu fana nana u nata da mali kan sɔrɔdasi ɲɛmaa min kumana europe ye nana y'a ta da dɛ ale de ye nin gundo bɔrɔtɔ ɲɛnama fɔ n ye a ko n ka tulo kɛra a y'a fɔ n tulo kɔrɔ ka euro di n bann'o la nin ye ne bantɔ ye wari la o ye fasokanu ye ayiwa n'o tɛ n'a tun y'a euro di ne ma o k'an b'a fɛ k'i den mamada minɛ k'a extrader ka taa n'a ye faransi si kaso n b'a fɔ a y'a minɛ ni n taara arajo la a bɛ fɔ n kɔ so a bɛ taa ta a bɛ taa n'a ye O bɛ wa hali n tɛ communiqué bila ko n den tun o bɛ sɔrɔ k'a dɔn ko dibilan bɛ jamana nin kɔnɔ k'a ma ban dibilan tɛ tubabu minɛ o tɛ dibilan ma dilan ni tubabu yɛrɛ ye dɛ bɛɛ kɛ dibilan tɛ tubabu minɛ fo de y'a dilan ni tubabu kunsigi ye dɛ voilà Ɔhɔ, général nin de ye nin fɔ ɔhɔ. ko mm. wa fɛɛrɛ wɛrɛ tun bɛ faransi kɔnɔ koyi ka tunga ban pewu cogo di limiter totalement les flux migratoires walasa farafinna kunko ka to farafinden n'i bɔra woroduguya eh, eh, tilebiyanfan in de fɛ afiriki de l'ouest mm. o den si sen tɛ da nansara jamana kan ja fɛɛrɛ filanan kun y'o de mm-hmm. ko mais ale ko makɔrɔ ma i ka conseiller de ye ne ye si général mm-hmm. l'armée Yanni n k'a fɔ Mali nafiginin o ye n baarakɛɲɔgɔn ye Laurent Jacques i b'a dɔn wa Mao? Un un. Oui j'ai entendu parler de Laurent Jacques mais je l'ai pas connu hein. Il est très puissant au Mali. Mais mais e b'a dɔn wa? Qui? E e bɛ makɔrɔ dɔn wa? Makɔrɔ? Ɔn. N ko ne n'a muso de ye école kɛ ɲɔgɔn fɛ. Han i den don. Ɔn. I den don. Ne ni Brigitte ye on a fait le CP1 ensemble à Toulouse. Han i den don. A denmuso sabanan o de ni makɔrɔ ye filan ye. U sigira banc kan ɲɔgɔn fɛ a y'u bɛɛ kalan ɲɔgɔn fɛ. E tun bɛ tɛgɛ fara Brigitte tun ye k'a yɛrɛ sa ne kɔni wo bɛn kɛ ka taa muso ka tɛgɛ minɛ o ɲɛ ka Faransi ka taa aa y' yɛrɛ ka taa tɛgɛ minɛ Brigitte ɲɛ ka ka segin k'i bɛ na de sa i b'i mɛn fo lase da i bɔ bolo la sa dɛ Brigitte Brigitte ɔ Brigitte kɔmi ale ko Macron ma an tɛ taa an t'a fɛ ka taa wa an tɛ se ka taa yɛrɛ Ni kuma gɛlɛn yɛrɛ hakili to na dɛ nin don dɔ kuma yɛrɛ n bɛ nin kɔrɔ f fi dɔrɔn ka bɔ dugu duguni wa on ne partira jamais on ne veut pas partir et on ne peut pas partir kunnafoni yɔrɔ yan ayiwa an bɛka an hakili to dakurunɲɛ saba na don dɔ kuma don ala k'an si taa a fɔ don kan bisimila ni tɛ ne mun yɛrɛ sinuwakɛ in yan il viole une domestique après avoir promis de l'amener en Chine n'i y'a nansarakan walawala bamanankan na k'a faamu bamanan nin sinuwa cɛ in mhm. ale de filɛ a ka baarakɛden muso dɛ mhm. ja a kun bɛ binkanni de kɛ o la sokɔnɔ ye mhm. ka layidu ta o ye k'ale n'o bɛ taa fo sinuwa jamana kan ɛɛ o tuma n'o bɛ jamana jumɛn kan ye zimbabwe hmm. n'i m'o fɔ dɔw kan'a fɔ ko sikaso ayiwa parce que sinuwaw bɛ yan u bɛ yan kɛra zimbabwe ye bamanan i b'a dɔn binkanni muso kan a ko a kɛlen bɛ i k'a dɔn koba ye diɲɛ sosigi nin jamana caman na ɔ nka zen in ni jagobakɛla ba in sa homme d'affaires sinuwa ba in zimbabwe a ka baarakɛden muso san tan ani wolowula ja a bɛ dankari k'o la tuma bɛɛ a tun ka tɔgɔ fiya di kɛ mamada da da kan da da kan jigij an ka taa su ka ko ka taa kushindwa ayiwa mamada aha a ko in sɔrɔla cogo di ayiwa n bɛn'o de ɲɛf'i ye a walawala bɛnkɛ parce que ni min nɛn don na ka nin walawala ne ne bɛnkɛ n'o ye Seba Jalo a tɛn'a faamuya k'a fɔ Sirantu Bakari ye n'ale dun m'a faamuya dɔrɔn siga t'a la k'a fɔ fɛn min kɔni ye ne yɛrɛ den Umaru Kida ye ale tɛn'a faamuya k'a fɔ Jɛnɛba ni Kamisa ye min nɛn don na dɛ an ka taa o la sa o a ko a bɛ baarakɛden ɲinin de la u nana sungurun d'a ma barisa a ko sera fo tribunal la dɛ kiiri bɔra nin bɛ sinuwakɛ si sanga dɔn a san bi wɔɔrɔ ni kelen dennin san tan ni wolo wolonwula ka jan ɲɔgɔn ayiwa sabu dennin sa o tun bɛ na a ka so susa dɔrɔn ka taa mɛ nin don ja a ye fɛɛrɛ kɛ a ye fɛɛrɛ kɛ dennin ye so susa daminɛ a tɛ dennin na k'a taara biro la sa sept heures du matin a seginna ka na ka da sɔgɔ a ni dennin da la fo chambre à coucher ka dennin pousser ka t'o fili dilan kan sɔrɔ sa a tɔ faamuyalen don ka dennin jagoya tribunal ma ko ko dennin yɛrɛ tun y'i ban k'o ye dennin ka fɔ la ɔ gafe minnu donna kiri la a kama sa Unhun. k'a ye layidu de ta denni ye Unhun. ko Mm. ko ale na taa ni denni ye sini Est-ce que kabini o kɛra tuma o tuma sa a bɛ bin denni kan eh Allah a gwanna denni na denni bolila a bɛ boli dula su fɛ denni y'i ban k'a yɛrɛ tɛ da yɛlɛ a ye yɛrɛ Mhm. a ko o tuma a bɛ denni gɛn sini taga bɔra a ma denni ko a m'a ja Mhm. denni y'a ɲɔnti k'a bɔ k'a bin ka boli ka taa est-ce que denni taara kuma in fɔ a mamuso de ye a mamuso de ye ekɔlikaramɔgɔ kɔrɔ ye a fana b'a dɔn nin ye ko min ye nin ni Zimbabwe sariya tɛ bɛn ale wulila ka taa fanga tigilamaw fɛ yen ko dennin yɛrɛ seginna kuma bɛɛ kan yen sa u wulila ka na siniwakɛ minɛ k'u bolo da a bon tintin na ye fa ye siniwa y'a fɔ cogo di o tɛ kuma duman ye sɔ in wa in o kɔrɔ bɛ o tɛ hɛrɛ ye Sɔi ka y'a sɔi nɛgɛ ka k'ale y'a sɔi nɛgɛ ka ale ma bi a kan i yɛrɛ kunkolo ni dugucogo a kɛ sini minɛ tuloloma tɔgɔ fili fɛ u y'a fili min fili fɛ haw kin première guerre mondiale la o y'ale fili si fili fɛ haw kin ala aa bɛnkɛ an bɛ Maadiba Dabo fo an b'a fo lanfa de tabakɔrɔtɔ bɛnkɛ foli bɛ d'a ma bisimila ka babu cinɛ daramɛ fo o sɛbɛ kɛ président Jara bɛ Gabon yen wayi Port-Gentil an bɛ foli d'a ma. ka Fofana fo yen ne bɛnkɛ fo wayi ka Ture fo yen n ka jɔnkɛ, wɛ, bisimila, bɛnkɛ mun yera misiri kɔnɔ n'a man kan ka ye sentigɛ ye jɔn nin kisi, ɔɔ, ɔhɔ, ɔhɔ, awɔ, n yɛrɛ tun tɛna fɔ k'an ka bi ta ye ko nin bɛ dankari bi ta in ee na, ayi, n ko ɲinɛna o, ee e bɛ ɲinɛ kɛ ne tɛ ɲinɛ, o ma da fɛn min man kan ka ye misiri kɔnɔ n'o yera misiri kɔnɔ, ɔn, dibi ni na ye, ɔn, o tuma i sentigɛ de b'i bɔ dɛ, han, sentigɛ ani kolaba yafa alimami, ee, bɛnkɛ o tɛ fɛn ɲuman ye n'a ɲɛfɔ ka ɲɛ, ko ne ko ko ne ba Alima Dukure k'a kɔnɔ siri fɔlɔ yɛlɛ fɛ, n kɛ ko ji bɛɛ b'i tulomajɔ o fali de yera misiri kɔnɔ fajiri dibi bolo bala na fali ni misiri kɔnɔna y'a to Alahutaala ka dɛ i b'a gɛrɛya o yɔrɔ de jara de wa kɔrɔbɔrɔ fɛ yen kɔrɔbɔrɔ fɛ yen aa pa a kɛra Musa Mayiga de fɛ a kɛra olu ka dugu de la Ansɔngɔ Ba ba ba ba. O la Un. i b'a dɔn Ansɔngɔ a bɛ Gawo mara la. Awɔ. Ɛɛ Ansɔngɔ ni Gawo a ka jan sa nka kosɛbɛ tɛ. Unhun. Aa Bamada misiri dɔ de tun bɛ yen. Ahan. U ma bɛn misiri de da misiri lamunumununi kan ka kogo kɛ k'a laminimini Ahan. ka kon k'a la ka fenɛtiriw k'a la. Unhun. Ayiwa. U ma mɛnna bɛn. sa Unhun. n'a fɔra ko ka misiri kogo misiri lamunumunu ka fenɛtiriw fɛnw k'a la Ahan. bɛn tɛ k'a kuma la. Est-ce que- Misiri nana to o cogoya la ten sa. Unhun. Ayiwa fo maaw yɛrɛ m'a kɛ ko jugu ye sa e cɛ san caman a b'o cogo la de u kɔni bɛ taa seli misiri na don dɔ de sa aa Bamada nɛnɛ nana bɔ ka nɛnɛ bɔ ka Gawo kɛ i b'a fɔ ko Norvège kogo tɛ misiri la finɛtiri t'a la kon t'a la o nɛnɛba su dɔ fɛ sa Ɔnhɔn. Bamada hali wuluw bɛɛ donna so kɔnɔ Hɛ, tiɲɛ. jakumaw bɛɛ taara fo dilan jukɔrɔ A banna. adamaden bɛɛ ye birifiniw ni kasaw kuru la. nɛnɛ bɔra o don su o koyi don nɛnɛ juguyara Bamada o don ne sira tasuma kɔrɔ Ansongo i y'a faamu ne ma nin faamu i kun tɛ bagan ne tɛ se ka nin faamu wa ne tɛna nin faamu koyi e ma mun faamu ko ne sira bɔlɔn kɔnɔ Ansongo. ɛ wulu ni jakuma bɛɛ bolila o Ɛɛ. o bɛ e bɛna hadamaden jumɛn sɔrɔ kɛnɛ ma tasuma da la Bamada ko n ye morikalan kɛ Tabango ah bon j'ai fait l'école coranique à Tabango n Tabango n tilalen yɛrɛ f'u ko k'u bɛ n kɛ alimami ye n ma sɔn unhun ko n bɛ taa journalisme kalan Ayiwa Bamada su kɔrɔbalen e fali bɛ se ka don maa ka so kɔnɔ ka si wa nɛnɛ ganna fali la fali finman kirikiri k'a dabara jɛ Bamada filɛ ka don misiri kɔnɔ ka t'i bugu fo imamu yɛrɛ ka kutubakɛ yɔrɔ wonin kɔnɔ ye funteni ye k'i da yen ayiwa an tora o la fajiri sera yɔrɔ kɔrɔbɔrɔ bɛ fajiri seli joona ayiwa o la sa maaw kɔmansera ka na misiri la sa kelen kelen ka na misiri kɛ imamu sagogo ye o tuma miniti duuru yanni fajiri seli yɛrɛ cɛ sa imamu nana ayiwa o ka dakuruɲɛ damadɔ fɔ kutuba la i n'a fɔ laada la a bɛ kɛ cogo min bɛɛ n'i ka kɔlɔsi b'i bolo sa ni min nana dɔrɔn o bɛ misiri foli kɛ i bɛ misiri foli dɔn n'i donna misiri kɔnɔ i bɛ jɔko fila di o ye misiri foli misiri foli b'a fɔ cɛ n'i y'o kɛ i kafiriyara, a sahale, i ma misiri bonya i bɛna n kalan tuguni diinɛ in na, awɔ, o la sa, ɔhɔ, ni min donna o bɛ misiri foli kɛ, ɔhɔ, dibi in na yen, unhun, fali dalen bɛ ten bɛɛ ko, ayi, Bamada hali kuran tɛ misiri in kɔnɔ, hun, fali dalen bɛ ten ko, aa u k'u dɔgɔ don u ka misiri la, jama bɛ ka caya, unhun, fali fana ja tigɛlen don, un, n'ale ko a bɛ bɔ sisan, fali dun bɛ yeli kɛ dibi la o, fali dun b'a dɔn, ɔhɔ, ale niyɔrɔ ye gosili ye kɔrɔlen, nka, nka ni jamaba in mana jɛ k'ale gosi, aa, ale bɛ bɔ a la wa, a bɛ bɔ a la o wɛrɛ imamu nana o la sa nin k'a fɔ o tuma a ye safa tilen a ye safa tilen o la u ye safa tilen i bɛ fara ka mun a ye safa tilen o la kɛ u ye safa tilen imamu ye i ka takibiru fili tuma min Allahu akibaru aa fali ɲɛna ko jama bɛɛ y'i bolo wuli ale bugɔ ka wa Fali ye senya fɔlɔ min kɛ imamu ka kibaru jigitɔla boloba gosi fali kan a ye fali ko ko nin ye kelen ne tɔ dafara kan tɛ ban fali ko karamɔgɔ ka don jama cɛ ba falifinma a dafa misiri kɔnɔ misiri kiribɔda yɔrɔ kɔrɔbɔrɔkan dɔrɔn tɛ dɛ hali bosokan fɔra yen koyi bosokan min fɔra

Ousmane Issoufi Maïga ancien premier ministre aa o tuma ayi Bero monsieur le ministre ayi Bero aa hakɛ to Bero bolila nin don aa ee voilà n kɔrɔkɛ sɛbɛn don koyi est-ce que aa Ousmane Issoufi aa Pinochet ouais Cɛ kelen don. ouais Bamana Mm. sentigɛ ani kolaba est-ce que bon minnu tora kɔnɔna la sa fali kɔni ye minnu tarabaso ka bi fali y'i tereke minnu kan Ah. ka yɛlɛ minnu kan ka taa ah ɔ dɔ de tora kɔfɛ mm. o ye cɛ gɛlɛn dɔ ye quoi i b'o tɔgɔ dɔn wa ɔ o ye kulubali ye o de ko he aw jɔ sa fali de don a y'aw jɔ fali de don eh, ni kulubalilakaw ma ɲa kɔrɔbɔrɔ ma o tɛ jɔ o eh, tɛ jɔ o tɛ jɔ n tɛ ala ka barika bɛ siran kojugu n'an tila an bɛ orange ci ma ɛɛ eh, bɛnkɛ ma deli k'o kɛ a ka ɲi n b'o kɛ e tɛ depo kɛ o donc cɛ ma dege a basi ji la quoi i bɛna fili kɔdu la tiɲɛ don i bɛna ɲagami i ka numéro yɛrɛ laban ne ka numéro laban ye 34 de 44 ayi safuru la ye dɛ 44 34 3 ni 4 c'est 34 n k'u filila ka ban cɛ ma dege a basi ɲɛ ma deli depo la o voilà o ye welewele da ɔ minnu limaniyara olu kɔni sigira nka minnu ma limaniya olu ko ko anta seytan anta firawuna anta ibiri

imamu nana dimi neuf heures waati a ye Ansongo bɛɛ misiri selibaa bɛɛ réunion na misiri yɛrɛ kɛnɛba kan yen a ko yan ni fitiri cɛ cotisation bɛɛ ka kan ka nin sara bɛɛ ka wari ka na u ye soudeur wele soudeur min bɛ yen su ni tile baara don kon ni finitiri fo k'a ban lafiya tɛ yen ka maçon wele mara birikigosi daminɛ o dugusajɛ misiri koori cogo de filɛ Ansongokaw tulo bɛ n na an ka émission lamɛnlenba don yen se ka taa la Abdourahmane Moussa Maïga an bɛ dɔgɔkɛ an bɛ maître Maïga fo an b'a fo an b' fɛ Soumeylou Maïga maître Soumeylou Boubèye Maïga an b'a bɛɛ fo n b'a fo bamanan misiri jɔ cogo de filɛ nin ni ko ma kɛ ko tɛ dɔn fɛn min b'an ka ye yɔrɔ min n'o yɛrɛ ka ca o imamu sentɛgɛ de y'a bɔ dɛ aaa bɛn bɛ dɔgɔkɛ i bɛ alimami fali ko dɔn a dɔn wa Ansongo misiri ko Choguel Kokalla Maïga Premier ministre ale ye seli lase, ale bɛna seli kɛ tan, ee Ala, ne ɲɛ bɛ sogɛli la cogo min a bɛ sɔn ka se boli la dɛ, ko sogɛli ka mukɛ sen fila ne yɛrɛ de y'o ta ka na n'o ye, bɛnkɛ i cɛ nana, an, segi to sikaso yan ko taa sɔnko, aa, ne m'a fɔ e ko ne tun bɛ misiri kɔnɔ, e ko kuma k'e kun tɛ yen, ko ne bɛ faraw ka yɔrɔ, ne ne y'e kɔrɔbɔ depuis ko daminɛ o parce que ne b'a dɔn nin ko tɛ kuncɛ n'e ma taga yen, donc i ye ja min tigɛ n ɲɛ, i jiginna, e cɛ i tɛ sogɛli ka samara to n bolo n taatɔ o di sa ka fɛn dɔ di yan sa Ah, e n'a cɛ sogɛli bolilen sen tɛgɛ ani ko la ne k'o ka mukɛ fila to a tɛ sɔn a la tugun ko PM i ka samara filɛ e ko faama bɛ sira o eh, a k'a fɔ ah. ko i yɛrɛ k'o don ye n t'a dɔn i ye min k'o la jugu bɛ n kɔ bi i yɛrɛ k'o don misi kulubali o bɛ kɛ jigilatigɛ mali ka samara mana tunu bɛ kɛ eh. a b'o haramuya n'a yɛrɛ a t'a don dɛ an bɛ bɛɛ lajɛlen fo bɛnkɛ o bɛ dan sigi bi ta la ni ala ka jɛ bɛnkɛ i b'a dɔn eh, kulusan dugu mamuso kulu sanfɛ awɔ an bɛ taa waajuli an bɛ taa waajuli ni donba ninnu kɛ yen kosɛbɛ bɛnkɛ u ka misiri ye du kɛnɛ fila de ye ala ka jɔn dɔ taara ka taa tɔli kɛ k'a koori alhamdulilahi u bɛ misirijɔbaga de ɲini min bɛ se k'u dɛmɛ mais bɛnkɛ dɔ taara ka taa a ye tɔli min don a la a ka ca tɔliden kɛmɛ k'a koori ni tɔli k'a bili ni tɔli yanni misiri yɛrɛ soubassement baara bɛ da an b'a tigi fo ala k'a sara o baara sugu ninnu bɛɛ ala k'an ye olu kɛbagaw la an caman bɛ concertbaw ni fɛnbaw organisé ka sponsorbaw kɛ aa mais bɛnkɛ ni maa min bɛ misiri ni jiko n'an tora k'olu fana dɛmɛ a ka fisa dɛ ala k'a ɲa k'a d'an ma an bɛ lajɛlen fo bɛɛ lajɛlen barika Ni ala ma basi kɛ yanni maa ka sɔrɔ ka sabali ta u ye dimasi an tɛ bi in bila yan o bɛ bila yan la aw maa minnu sigira ka don kibaru kɛnɛ lamɛn arajo RFM kunkan fɛ bi aw tulo garisɛgɛ kɛra min ye o kɛra nin ye mali kɔnɔ ani a kɔkan an n'a fɔ ko k'an n'aw bɛn don nataw la arajo RFM kunkan fɛ hakɛto b'o la salam aleyi